ayiwa kɔmi an bɛ chapter six la sisan wɔɔrɔnan kɔrɔ de ko ni ko ta discipline prouve si ton objectif est réel donc i ka tilennenya o b'a yira k'a fɔ ko tu es tu es sérieux sur ton objectif donc i bɛ mun ɲinina tu es très très sérieux donc n'i y'a ye i bɛ ka n lamɛn fo ka se yan fana ma fo ka se livre tilancɛ ma i b'a sɔrɔ tu es très très sérieux pour pour ton objectif je crois i mana i mana chapitre 1 fo ka taa 5 la n'i mana a bɛɛ lajɛ a b'i bilasira dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni kana sauter quoi kana sauter video in i bɛ i b'a faga fo i ka tila olu la yanni i ka o fɛn tɛ quoi donc ni o tɛ aide livre de c'est c'est comme un carnet donc an bɛna don six la six bon ni ni i sɛbɛ b'i ka ɛɛ i sɛbɛ b'i ka taaɲɛ la i sɛbɛ b'i ka i ka objectif taaɲɛ ye i y'objectif minnu jɔ i ɲɛ ɛɛ ɛɛ ɲɛ sigi i bɛ i bɛ fɛnw to olu kama i bɛ sunɔgɔ sunɔgɔbaliya i b'o to kama ka sunɔgɔ joona fana i b'o to kama i bɛ fɛn lankolon caman bɛ yen i bɛ bɔ olu la parce que i b'a dɔn olu bɛ n'i ka sira sumaya donc donc tout le monde dit Euh, qu'il veut être euh, qu'il veut devenir euh, bɛɛ bɛ fɛ a ka kɛ fɛn ye bɛɛ de bɛ fɛ a ka kɛ a ka succès kɛ mais succès baara bɛɛ tɛ se k'a kɛ dɛ donc minnu b'a kɛ olu de b'a tɔnɔ dɔn donc fɛn fɛn dɔɔni dɔɔni de don a bɛ komi compte compte d'épargne i bɛ i bɛ i bɛ baara kɛ dɔɔni dɔɔni komi yɛlɛ yɛlɛ la i bɛ yɛlɛ dɔɔni dɔɔni yɛlɛ ka tigi ka kɛ komi jinɛmoriya donc i mana fɛn fɛn ɲɛsigi ala bɛ siraw yir'i la

ɲɔgɔn ye laban n fa an ka ɲɔgɔn ye laban a ye mun fɔ an ye ko solo taa dɛ i dɔgɔninw ɲɛ ɲɛ jɔyɔrɔ de ye donc i bɛ ka i bɛ i bɛ sira i bɛ kalan sira mun kan donc taa n'a ye donc il doutait donc parce que basket de tun bɛ kanu bɛ ne la a wagati neuvième kɔnɔna la donc il doutait je vais loin parce que sport de tun ka di ne ye kosɛbɛ basket donc euh, parce que à ce moment là la réalité du Mali n'i bɛ sport fɛ i ka kalan tɛ taa ɲɛfɛ kosɛbɛ ya bon a ma a ma si sɔrɔ k'a ye ne ye baara minnu kɛ lycée kɔnɔna la o ni o ni université kɔnɔna la fo ka na kɛ école maître ye a ma a ma si sɔrɔ k'o kɛ mais je lui remercie quand même pour l'encouragement an ka an ka ɲɔgɔn ye laban a kɛra somatara de la mopti somatara a ye n bilasira a ye n bilasira o y'a sɔrɔ n kun bɛ ka taa la n ka ekɔli yɛlɛmana n ye dɛfu sɔrɔ n bɛ ka yɛlɛma ka taa bamakɔ fɛn fɛn minnu kari minnu tun bɛ zeniw ta ka taa n'u ye minnu ye ka ekɔli yɛlɛmana bamakɔ dɔnku ne tun b'o la a taara a nana mɔnturu de di yan kari fɛ kari kunkolo fɛ mɔgɔw ye n tape tape ko i fa a b'a sɔrɔ a nana ko mɔnturu filɛ nin il faut pas être en retard dans tes classes donc depuis o la ni mana n ka fɛn bɛɛ ye montre ka di n ye o de kama donc je vais être à l'heure sur toutes les choses jusqu'à aujourd'hui donc a ka kuma laban dɔ olu ye kana école bila il faut prendre au sérieux o y'a donc euh, bon je tiens à lui remercier donc donc an ka tɛmɛ ni chapitre six ye six in ala ka hinɛ ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ sumaya ala k'an bɛɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ donc il faut écouter tes parents donc fɛn caman bɛ yen je suis motivé de faire dans la vie c'est c'est grâce à mon père ya ale de ye mɛtiri bɛ kuru d'an ma ni fɛn ninnu mais il n'a pas vécu très longtemps pour pour pour voir comment n sera ka basket ni kalan bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Yeah, donc euh, euh, tout le monde veut réussir. Bɛɛ de bɛ fɛ ka taa ɲɛ mais mɔgɔ si de tɛ fɛ ka baara kɛ. Bɛɛ de bɛ fɛ ka changer mɔgɔ si de ti eh, chan changement na mɔgɔ si de ti changement kɛ parce que a ka gɛlɛn n'a ka nɔgɔ bɛɛ b'a kɛ o. Yawa donc euh, ni eh, on mais très peu sont prêts à payer le prix. Donc n'i bɛ fɛn fɛn nɔfɛ i b'a i b'a i b'a baara kɛ dɛ i b'a sɛgɛn kɛ i b'i i b'i yɛrɛmahɔrɔnya nɔfɛ komi Mali b'a la cogo min. malidenw b'a sɛgɛn n'u m'o sɛgɛn k'u tɛ hɛrɛ sɔrɔ donc a sɛgɛn o ye wajibi ye donc i bɛ fɛn fɛn nɔfɛ n'i yɛrɛ b'a dɔn bila i b'o i bɛna sacrifice k'o kan yɛrɛ nidi b'o la sunɔgɔ banbali b'o la i ka teba min i muso kɛrɛfɛ komi an ka sɔrɔdasiw bɛ kungo k'a la cogo pour que k'an garde u bɔ u ka denbaw kɛrɛfɛ kalo wɔɔrɔ dɔw bɛ san kelen dɔw bɛ san kelen ni kɔ u t'u musow ye sacrifice b'a la dɛ bɛɛ de tɛ bɛɛ de ka sacrifice kelen ni mana an ka militaire olu ka sacrifice ka bon n'an bɛɛ ye donc euh, an ka essence ntanya ninnu ni fɛn ninnu donc n'i mana olu ta lajɛ o tɛ fosi ye yawa donc euh, an ka euh, pour que an ka taa ɲɛ gɛlɛya ye an k'o k'u objet objectif bɛɛ ye o bɛ se ka kɛ pays objectif o bɛ se ka k'i yɛrɛ ka objectif ye sabotage b'a kɔnɔ mɔgɔ bɛ n'i sabote mɔgɔ bɛ n'i décourage don dɔw yɛrɛ bɛna kɛ i m'a faamu i bɛ douter ya o bɛɛ de b'a la donc Mais faut être patient. Ala tɛ kɔrɔtɔ. Le processus est là. En tant que i ka énergie bɛɛ bɛ i bɛ mun nɔfɛ i ka énergie bɛɛ b'o nɔfɛ. La nature bɛ Ala comme an b'a fɔ de Ala ye Ala b'i dɛmɛ ka san sɔrɔ o la. En tant que tu te sacrifices, tu fais tout. I tɛna a nɔ i tɛ girin k'a ye yɔrɔnin kelen. mais il faut prendre du courage ni ala sɔnna ma i bɛ se sɔrɔ donc i ka discipline o de b'i ka fɛnw nɔ yira donc i ka wuli ka jɔ o fana b'a la donc un, un jeune homme discipliné se lève même quand il n'a pas envie ni ni discipliné na don même ni wuli tuma sera a man d'i ye mais i bɛ wuli il avance quand même ni hali n'a sɛgɛnnen don a bɛ taa

mais discipline de bɛ succès di mɔgɔ ma motivation b'i dɛmɛ de k'a daminɛ mais discipline de bɛ taa n'i ye parce que i ka sira sira ka sira ka gɛlɛn ka kɔrɔ n'i donna distraction min fɛ a b'i ka sira janya donc ni sira ka sira mun filɛ nin ye ka taa komi ka bɔ eh, bamakɔ ka se moti o sira ka jan ka kɔrɔ ni i farala ka don dugu wɛrɛw la donc yɔrɔ i ka i ka destination nin a b'i bila retard la distraction y'o de ye Donc il faut éliminer les distractions. La discipline te rend, la discipline te rend dangereux dans le bon sens. Ni i discipline mɔgɔw yɛrɛ bɛ siran i ɲɛ parce que u ɲɛ b'a la i bɛ mun nɔfɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko dɔn a bɛɛ b'a dɔn i bɛ mun nɔfɛ i ni bɛ mun kan ala tɛ ni ala tɛn'o jɛ i la. La discipline est une protection donc o y'i ka protection de ye.

ala dɔrɔn de b'a dɔn e dɔrɔn de b'a dɔn donc mɔgɔ minnu bi kuma lankolon ninnu kɛ i kɛrɛfɛ i tɛ se i tɛ se k'olu lajɛ quoi donc i b'a kɛ komi nin video filɛ nin ye ne b'a kɛ hali ni mɔgɔ kelen y'a lajɛ n'a y'o nafa video kɛli nafa livre ni video kɛli o nafa de y'o ye donc a tɛ a tɛna bɛɛ nafa hali n'a ye mɔgɔ kelen mɔgɔ fila nafa donc a banna donc a ma se ça sera viral non a tɛ k'o kama mɔgɔ minnu mago b'a la i b'a sɔrɔ dɔw mago t'a la bi u mago bɛ jɔ a la san wɛrɛ san wɛrɛ kɔta ni ne donna dingɛ kɔnɔ tuma mɔgɔ dɔw bɛ se mago bɛ se ka don nin video la kow bɛ kɛ o de kama an kana sa n'a bɛɛ ye i ka fɛn i ka évaluation de discipline na yan nɔ exercice la sans discipline tu deviendras l'esclave de tes envies quand tu n'as pas discipliné fɛn i nege i nege b'i tiɲɛ donc adamaden nege o de o de bɛ tiɲɛni kɛ kosɛbɛ avec discipline tu viens maître de ta euh, de ta vie quand tu es discipliné tu seras le chauffeur tu seras le conducteur de ta vie donc sans discipline i nege bɛ se i la nege ye jumɛn ye i mana mɔgɔ mɔgɔ surpoids b'a la nege de don n'i mana mɔgɔ mɔgɔ i b'a sɔrɔ a courage poids de don nege de don i mana mɔgɔ mɔgɔ ye i b'a sɔrɔ a t'i dan dɔn i b'a sɔrɔ nege du fɛn donc kana sɔn o ka se i la discipline de ka sur tous les plans faut être discipliné sur tous les plans succès bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ donc exercice physique la donc i bɛna i ka domaine lajɛ parce que y a le domaine d'étude mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ domaine de santé domaine d'organisation domaine d'attitude ani domaine de quotidien i ka kalan kɔnɔna la o n'i ka baara kɔnɔna la o n'i ka kɛnɛya kɔnɔna la o n'i ka i ka organisation i bi i bɛ se ka i pɛrɛ cogo min o donc i b'olu bɛɛ yɔrɔ minnu i ka vie yɛrɛ bɛɛ i bɛ se k'a bɛɛ organiser cogo min donc i mana organiser an bɛ ala deli o la a bɛ ɲɛ a tɔ bɛ ɲɛ donc o de ye o de o de ye nin chapitre fɛn nin ye o de ye chapitre six laban ye k'an bɛ awa ni an bɛna don chapitre eh, sept kɔnɔna la sept in eh, a ko de ko la mauvaise fréquentation est l'ennemi de ton objectif fɛn mun man ɲi i bi i bi fɛn mun ɲini na diɲɛ kɔnɔ fɛn minnu man ɲi o ma o de la n ko ni objectif bɛ bɛ denmisɛnnin bolo livre yɛrɛ titre o de a tɛ se ka tunu a tɛ se ka tunu fewu ni objectif bi adamaden fɛn fɛn bolo komi filɛ nin ye tu as choisi i bɛ ka livre lajɛ n'i sera septième ma i bɛ k'a lamɛn ni objectif b'i bolo i tɛ se ka tunu diɲɛ na m'a fɔ i tɛ fili dɛ m'a fɔ i tɛ erreur kɛ i bɛ erreur kɛ mais i bɛ tila ka i bɛ sira dɔn sira bɛ yen kaban parce que sira b'i kɔrɔ ni sira tɛ mɔgɔ mɔgɔ kɔrɔ taayɔrɔ t'a la mɔgɔ kunfɛ don a tigilamɔgɔ bɛ don so a bɛ don fili bɛɛ la a bɛ a bɛ kunun tuma o b'a sɔrɔ c'est trop tard donc euh, i sigiyɔrɔ donc i sigiyɔrɔ n'i bi n'i bi ko ɲuman nɔfɛ i sigiyɔrɔ i b'i janto o la kosɛbɛ hali ni objectif b'i bolo mais i sigiyɔrɔ man ɲi a man ɲi a ma tu peux avoir un objectif clair une vision forte une cœur solide Mais si tu t'entoures avec de mauvaises personnes, non, ça ne va pas réussir. Ta vie viendra là. Ta vie prendra la direction de leur futur, pas du tien. Donc, ni i tugulen don mɔgɔ mɔgɔ caman kɔ minnu sira t'u kɔrɔ donc i bɛ laban olu ta de ma parce que mɔgɔ si de ti k'i hakili jigin i ka objectif la donc i ka tugu mɔgɔ kɔ min fana objectif b'a la n'a ka objectif ye kelen o yɛrɛ n'i sera ka sansi sɔrɔ ça ça c'est pas facile n'i sera ka sansi sɔrɔ i ni mɔgɔ min kuntilenna ye kelen ye n'aw sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ aa o bɛ n hakili jigin n terikɛ dɔ la o ma Omar Sila. Ne ka basket kɔnɔna la ne bɛ se k'a fɔ ne kɛra basketteur ale de kama parce que an kuntilenna an kun ye kelen ye n tilala ka bɔ o la ka tila ka don ekɔli la ne ni dɔ fana kun kuntilenna ye kelen ye n kɛra o kɛrɛfɛ donc ne bɛ se k'a fɔ ne ka succès kɔnɔna la basket ni étude kɔnɔna la ne kelen tɛ n ye mɔgɔ minnu associé na mɔgɔ caman terikɛ caman tɛ ne bolo dɛ non ne ka Facebook terikɛ ninnu faut pas ne terikɛ kelen fila terikɛ caman tɛ ne la donc euh, Omar o de ye ne dɛmɛ o la donc euh, la les fréquentations sont comme une route donc i ka fréquentation de ye i ka sira ye donc i ka sira i bɛna mɔgɔ mɔgɔ ni bila i ka sira kan komi n y'a fɔ chapitre six la cogo min ton entourage détermine ta direction n'i donna n'i donna entourage min kɔnɔ distraction b'a kɔnɔ i ka sira sira ka gɛlɛn ka kɔrɔ donc i bɛna compliqué i bɛ don sira caman fɛ n bɛna exemple d'i ma n dɔgɔnin terikɛ dɔ bɛ ani a tugura gurupu dɔ kɔ o gurupu ninnu taara euh, euh, euh, store de la mais dɔ talikɛla dɔ tun b'u cɛma u mɔgɔ saba u bɛɛ denmisɛnnin ninnu u bɛɛ ye kaso kɛ à l'âge de 13 ans u bɛɛ ye kaso kɛ parce que dɔ tun b'u cɛ la o donna store la o sonyani kɛ donc u bɔtɔla caméras ye u bɛɛ minɛna u bɛɛ qu'est-ce que toi tu peux imaginer ton enfant de 13 ans il est dans les menottes a bɛ polisi polisi mɔgɔ mɔgɔ y'u wele na i den ta tu vois donc i ka entourage a bɛ se hali ni i yɛrɛ jogo jogo ka ɲi i ka entourage bɛ se k'i i don ko la donc o de la i ka entourage koba don ne yɛrɛ b'o fɔ denmisɛnnin bɛɛ ne ka ekɔlidenw ni fɛn n den yɛrɛ o ni fɛn ninnu

les personnes qui euh, t'alourdissent et les, les personnes neutres et les personnes qui t'élèvent mɔgɔ saba mɔgɔ minnu bɛ i ka sira giriya comme les distractions mɔgɔ minnu u tɛ fosi fara i ka sira kan u tɛ fosi bɔ a la ɔ mɔgɔ minnu bɛ i ka sira jɛ i dɛmɛ i ka sira la mɔgɔ mɔgɔ saba donc euh, mɔgɔ fɔlɔ mɔgɔ minnu b'i ka sira giriya i man ka y'o la donc o de la n'i mana livre lɛ X b'olu kan mɔgɔ minnu b'i ka sira mɔgɔ minnu tɛ fɛn fara a kan u tɛ fɛn bɔ a la hali n'i bi taama olu kɛrɛfɛ mais i bɛ dɔ bɔ a la i man ka taama fɔlɔ ninnu kɛrɛfɛ mais filanan fana i yɛrɛ k'a dɔn o mɔgɔ ninnu ka u ka teriya nafa t'a la donc donc en tant que jeune i bɛ tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ minnu bɛ ka teriya u bɛ se ka nafa don i kun u bɛ se k'i ka sira lateliya donc i b'i hakili to o saba la i y'a faamu donc i b'i hakili to o saba la. donc parce que mɔgɔ minnu bɛ se ka dɔ fara i kan olu bɛn'i conseiller olu bɛna tiɲɛ f'i ye olu bɛna olu bɛna i bonya olu bɛna i ka objectif respecter olu bɛna i motiver olu bɛna seli i ye olu bɛ na i corriger parce que u b'i fɛ olu bɛna olu bɛna ɛɛ u bɛ u bɛ parce que c'est un mentor c'est comme un mentor i bɛ ka nin video lajɛ parce que tu as besoin d'un mentor ce livre c'est un mentor c'est un guide mentor donc quand tu, tu as un mentor komi mɔgɔ bilasiralen la sira yirala an ka an da kan kɛra o ye donc sira yirala bɛ se ka i dɛmɛ olu la mɔgɔ minnu tɛ se k'i dɛmɛ olu la donc ka n'i ka sigi yɔrɔ caman n m'a fɔ i tɛ se ka kɛ terikɛ ye olu la dɛ les personnes neutres minnu u ti dɔ far'a kan u ti dɔ bɔ a la i bɛ se kɛ mais minnu bi i yɛrɛ ka sira giriya yɛrɛ i sen giriya k'i ka taa sira yɛrɛ sumaya yɛrɛ kan k'i sen b'o de la pewu pewu la mauvaise fréquentation peut te voler 10 ans de ta vie n'i bɛ tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ minnu komi fɔlɔ ninnu minnu b'i ka sira giriya olu bɛ se k'i ka vie retarder pendant 10 ans n'i ye san kelen dɔrɔn teriya ko fɛ

Un jour, tu reverras, en te demandant comme j'ai perdu 5 ans de ma vie. Donc, si vous avez mɔgɔ min ye u bɛ ekɔli la sisan ni i ka ekɔli kɔnɔna ninnu mɔgɔ caman b'a fɔ ekɔli kɔnɔna ninnu ka jan non n'i ma n'i ka vie yɛrɛ lajɛ ekɔli kɔnɔna ma jan parce que c'est le moment le plus important n'i y'a bɛɛ kɛ maalankolon la i ka ekɔli banna taa yɔrɔ t'i la i ma fosi i ma fosi de accomplir a kɔnɔ donc i bɛ taa i kun siɲɛ mɔgɔ ye baara la mɔgɔ si de t'i ta parce que diplôme ɲɛnama t'i bolo maa maa sɛbɛ t'i ye

n'i ma olu n'i m'i sinsin olu kan fanga ti kɛ objectif la a bɛ komi fiɲɛ de bɔ a bɛ komi fiɲɛ de bɔr'i da i ma kuma donc i b'i hakili t'o la donc ton entourage est la terre dans laquelle tu plantes ta destinée donc i ka entourage ka gɛlɛn donc analyser nin exercice nin exercice ye na analyser ton entourage sisan il faut examiner i ka entourage lajɛ mɔgɔ jumɛn kan ka bɔ a kɔnɔ mɔgɔ jumɛn kan ka to a kɔnɔ i kan ka mɔgɔ sugu jumɛn ladon o de la o de exercice physique de bɛ yan i b'u tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ minnu kan ka bɔ a la i b'u tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ naani minnu ou bien mɔgɔ duuru tu es l'average de cinq personnes qui t'entourent an ka kɛ ni terikɛ tan b'i bolo ɛsɛs b'a kɔnɔ u tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ minnu kan ka bɔ i ka vie kɔnɔ i kan ka fréquentation jɔ ni mɔgɔ minnu ye i b'olu bɔ a la mɔgɔ minnu tɛ k'i bilasira i ye denmisɛnnin de ta vie

a bɛ komi witi ni nɛfu nin parce que kuma caman bɛ chapitre sɛti kɔnɔ o kuma kelen de bɛ witi kɔnɔ an bɛ discipline de kan toujours parce que o de ka gɛlɛn o de ka gɛlɛn adamaden yɛrɛ ma donc euh, so kɔnɔ ko sans discipline ton objectif devient un mensonge o tɔgɔ de ko ni discipline tɛ yen ni tilennenya tɛ yen i bi i bi mun nɔfɛ nkalon de don n'i ma discipline ta n'i ma fɛnw bila ka tugu i ka objectif nɔfɛ nkalon de don i bɛ ka nkalon de tigɛ i yɛrɛ hali ni taara hali n'i y'a répéter i fa n'i ba ye i y'a répéter i terikɛw ye ne ka ne kɔni ka souhait de ye n ka kɛ polisi ye n ka souhait de ye n ka kɛ zandarame ye e bi e bi dulɔba min na e bi dorogu ta bada est ce que e bi hali n'u y'i joli ta i tɛ se ka i tɛ se ka k'o ye donc i bɛ ka nkalon de tigɛ i yɛrɛ ye donc i bɛ ka kuma de fiɲɛ de bɛ ka bɔ kisɛ t'a la donc hali n'i taara réseau sanfɛ ka i ka i ka i ka rêve publier ka seli a kan non ça ne va rien changer sans discipline discipline ye fɛnba de ye hadamaden objectif gagner dɔrɔn tɛ dɛ dans la vie même si tu n'as pas discipliné i t'a tɔnɔ dun donc euh, discipline c'est très très bon en tant que un homme i bɛ mun nɔfɛ parce que o bɛ se ka teliya teliya ka s'i ma à cause de discipline n m'a fɔ i t'a sɔrɔ dɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ se k'a sɔrɔ dans cinq ans e bɛ se k'a sɔrɔ dans vingt ans ni discipline si t'es indiscipliné ka une personne indisciplinée donc euh, mɔgɔw hakili la discipline euh, mɔgɔ ladonnen donc euh, mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ sɛbɛ olu bɛɛ mɔgɔ discipliné don u tɛ sɔn ko sugu dɔw ma donc hali ni euh, n'i bɛ muso ɲini i bɛ muso discipliné de ɲini n'i bɛ baara ɲini i bɛ baara n'i bɛ baarakɛlaw ɲini i bɛ mɔgɔ sɔrɔ mun tɛna mun tɛna i ka fɛn sonya mun tɛna mun tɛna na retard la o ni fɛn ninnu donc i bɛ mɔgɔ discipliné de ɲini donc diɲɛ yɛrɛ mako b'o de la discipline sur tous les plans. cɛya fan fɛ musoya fan fɛ denkɛ fan fɛ baya fan fɛ ça tout notre vie ça tourne dans discipline i bɛ fɛn fɛn nɔfɛ o tɛ objectif dɔrɔn ye donc i b'i hakili t'o la la discipline n'est pas agréable mais elle te sauve donc discipline a man nɔgɔn mais a b'i ka vie sauver a b'i ka vie sauver ni objectif b'i bolo a b'i bɔ i tɛ tunu donc ni discipline b'o kɔnɔ a b'i ka vie sauver donc objectif ye nin i b'a sɔrɔ la discipline te fera faire des choses difficiles fɛn dɔw bɛ discipline a bɛn'i bila i ka fɛn dɔw kɛ mun mun mun i m'a faamu i bɛna kɛ a ka gɛlɛn i ka vie kɔnɔ a bɛ se ka kɛ i bɛna komi chapitre tɛmɛnen sept i bɛna terikɛ dɔw bila minnu terikɛ minnu ka di i ye kosɛbɛ donc ɲɛ b'a la u tɛna fosi de fara u tɛ ka fosi fara i ka vie kan donc i b'a dɔn u ka fréquenteli i bɛna dɔgɔya donc c'est pas facile donc ou bien i terimuso dɔw bɛ i b'a dɔn a ou bien terikɛ ou bien u tɛ k'i bila sira ɲuman sanfɛ donc tu veux être discipliné donc il faut i b'olu bɔ i ka vie kɔnɔna la la discipline te fera faire des choses difficiles te lever tôt travailler quand tu n'as pas envie i bɛ i bɛ wuli sɔgɔma joona fɛ i bɛ baara kɛ hali baara minnu man di ye tuma dɔ la ka fɛn sɔrɔ i ma deli ka fɛn sɔrɔ tuma dɔ la i bɛ baara dɔ kɛ hali n'a man di ye ka fɛn sɔrɔ fɛn fɛn mun ka di ye pour que k'i ka objectif aboutir dire non aux distractions sigarɛti min dɔn langoloba kɛ réseau langoloba filɛ tiktak langolo kɛ minnu tɛna fosi far'i ka vie kan mais i bɛ se ka taa don tiktak la n'i bɛ fɛ ka n'i bɛ fɛ ka leçon de ta mɔgɔ dɔw bɛ i b'a sɔrɔ problème dɔ b'i bolo olu kɛlen don k'u fɛn kɛ yen nɔ i bɛ se ka tiktak kɛ mais tiktak video minnu bɛn'i bilasira minnu bɛna dɔ fara i ka vie kan respecter ton temps i bɛ kan k'i ka temps tiɲɛ fɛn lankolon la reste con, euh, constant même dans la fatigue même hali n'i sɛgɛnna o yɛrɛ athlète Parce que n'i ye athlétique kɛ i bɛ ɲinɛ tuma dɔ la le match n'a pas gagné jusqu'au dernier minute minnu sɛgɛnna minnu ma sɛgɛn donc match euh, match bɛna bɔ du ko de kɔnɔ mais elle te sauve des choses encore plus dures i bɛ ka mun i bɛ ka a tɛna ka vie a ka gɛlɛn i k'a kɛ mais i mana kɛ a bɛna i bɔ fɛn minnu bɛna gɛlɛya vie kɔnɔ a bɛna i ka i kana i kana regretter i kana maloya i kana tunu i kana temps perdu i kana i kana don manamana kow la i kana siri mɔgɔ wɛrɛw la parce que ni discipline nɔ don i fɛn bɛɛ bɛna na sɔrɔ o kɔnɔ hɛrɛ bɛ sɔrɔ o kɔnɔna la a bɛna i bɔ sali salibagatɔya la minnu la paresse la ou bien ka tununi discipline an ka kɛ objectif discipline ça égale au succès o de la ni mana ye ni chapitre fila kɛ discipline sanfɛ ce que tu fais maintenant détermine ce que tu seras demain i bɛ mun kɛ bi o de bɛna kɛ ni ye olu farafaralen de bɛna kɛ ni ye sini e bɛ ka mun de bila i yɛrɛ ɲɛ i ka sini ɲɛsigi la donc beaucoup de jeunes veulent les résultats mais pas le processus mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ fɛ aa n ka kɛ nin ye donc i tɛ girin ka kɛ n'o ye donc le processus

wuli ka fɛnkɛ u tɛ sacrifice kɛ la donc u bɛ fɛn caman nɔfɛ jeune caman de c'est pas au Mali seulement c'est partout donc la réalité n'i bɛ fɛ ka taa ɲɛ n'i bɛ fɛ ka fɛn kɛ mauvaise attitude faut abandonner donc ça c'est la réalité un jeune un jeune homme mature comprend que jeune fɛn fɛn n'a fɛn kɛra le résultat n'est pas gratuit donc i ka i ka ala deli jaabi fu tɛ donc i bi fɛn dɔ don to yen pour que i ka i ka jaabi nin i k'o sɔrɔ i bi i ka pour que i ka progrès sɔrɔ c'est pas magique le succès n'est pas un cadeau le succès c'est le travail acharné le discipline les choix que tu vas faire donc les mauvaises attitudes i bin'olu bila Tu dois payer le prix chaque jour avec sérieux, avec courage, avec constance. Ta discipline doit être plus forte que tes émotions. mɔgɔ dɔw bɛn'i saboter faut pas être mɔgɔ dɔw bɛ na i b'a fɔ ma nin kɔni t'a yɛrɛ dɔn nin fililen don parce que u t'a dɔn e bɛ mun nɔfɛ mɔgɔw parce que i bɛ se ka mɔgɔ juger i t'a tigilamɔgɔ dɔn i t'a dɔn a b'a kɛnɛ kun mun kama i tɛ fosi dɔn a la mais est-ce que olu tigilamɔgɔ ka kuma ye mais est-ce que u bɛ fɛ kan ka fɛn k'e la

je vais dormir je vais faire demain donc ninnu de bɛ fɛn tuma dɔw la n'i bɛna fɛn ɲuman kɛ o b'a fɔ i b'a fɔ i b'a sɔrɔ i fari b'a fɔ n sɛgɛnnen don o i bɛ se i da i bɛ se k'a kɛ sini i ye ou bien ou bien ou bien ɛɛ demain an ka taa bi ni ni ni ni ni anniversaire la o ni fɛn ninnu donc toujours a bɛ komi i bɛ k'i ka objectif de a bɛ ka surunya la i bɛna i bɛ k'a la lajanya la discipline répond la discipline répond je fais ce que j'ai euh, j'ai à faire le point i bɛ fɛn kɛ mun kan ka kɛ bi pour que i ka o tɔnɔ dun sini c'est ça qui crée les hommes forts o de bɛ adamaden kungɛlɛnw la minnu minnu bɛna se sa kan parce que la discipline te libère de toi-même parce que mɔgɔninfin yɛrɛ i fari dɔw bɛ yen saliba salibaatɔya o b'an na quoi parce que hal'i bɛna fɛn dɔ kɛ i fari b'a fɔ mi i bɛna bana dɛ ou bien nin fɛn ninnu donc i fari fan kelen bɔ kana kana o bɛɛ lamɛn elle t'empêche de devenir l'esclave de ton humeur un, un jeune discipliné devient

ayiwa n'i mana kɔmi i mana i mana fɛn lajɛ dugalen lajɛ i yɛrɛ la i y'a dɔn i bɛ k'i yɛrɛ bonya confiance b'i la i dalen don i yɛrɛ la i fana tu es puissant intérieurement parce que ni mɔgɔ mɔgɔ n'i discipliné na tu es puissant intérieurement i bɛ se k'a fɔ non to toutes les choses mɔgɔ minnu discipline t'u la ni mɔgɔw y'u su ka kɛ fɛn fɛn kan u b'a kɛ donc ça c'est les gens non disciplinés i bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka baara kɛ la le respect de soi même vient de la discipline pas de mots donc mɔgɔ yɛrɛ bonya o bɛ daminɛ o i yɛrɛ ka habitude de la donc ala k'a to an k'an yɛrɛ bonya donc ni exercice physique la i bɛna ni exercice la exercice la i bɛna action obligatoire du jour i bɛna mun de kɛ bi bi in na pour être discipliné e bɛ fɛn jumɛn de kɛ don o don a bɛ se ka kɛ i bɛ sigɛriti min a bɛ se ka kɛ i bɛ dulɔ min a bɛ se ka kɛ i bɛ dɔrɔgu de ta i bɛ n'olu supprimer cogo di i b'olu ɲɛɲini dans quelques jours i bɛ i bɛ jour de d'i ma dans dix jours le plus difficile i b'o fɔ dans dix jours bɛna bila le plus simple i b'o bila bi donc kana ɲinɛ o kɔ an k'a kɛ n'i bɛ dulɔ min na dans dix jours i bɛ dulɔ bila i bɛ fɛn bɛɛ kɛ fɛn fɛn bɛ yen pour que ka dulɔ bila n'i bɛ sigɛriti de min ten cogoya fana dans dix jours i bɛ i bɛ délai dɔw d'i ma a bɛ se ka kɛ dix jours a bɛ se ka kɛ un mois ye i bɛna bila dɔɔnin dɔɔnin cogo di an k'a kɛ n'i ye sigɛriti min na i bɛ sigɛriti den naani duuru min tile kɔnɔ i b'a tigɛ ka kɛ a tilancɛ ye pendant une semaine i bɛ sigɛriti saba min o n'o bɔra yen i b'a réduire f'i ka bɔ a la i yɛrɛ de bɛ o bɛɛ ye discipline de ye kan'a fɔ i tɛ se ka kɛ k'a fɔ n jarabilen don a la ni fɛn na discipline mentale i bɛ mun nɔfɛ i b'a dɔn parce que sigɛriti ni dulɔ a si man ɲi ka wari ma surtout n'i ye denmisɛnnin ye a b'i ka croissance tiɲɛ a b'i a b'i tiɲɛ yɛrɛ de i ni ka santé tiɲɛ i tɛ se ka i ka objectif bitu ni n'i man kɛnɛ ayiwa nin ye chapitre neuf ye an tilala ka ban n'o bɔra dix o y'a laban ye nin chapitre la i ka environnement Donc, euh, ta vision doit être plus grande que ton environnement. donc i bɛ mun nɔfɛ diɲɛ i ka diɲɛ labɔ la o kan ka bonya n'i sigiyɔrɔ ye n bɛna fɔ tugun surtout en Afrique i bɛ mun nɔfɛ diɲɛ labɔ la surtout i ka objectif kana objectif fitinin ta n'i ye fitinin ta i b'o i b'o la i bɛ se k'o laban i mana i ka vision kɔrɔ i bɛ fɛ ka mun de o ka an b'a fɔ minnu b'i kɛrɛfɛ dɛ parce que an kɛrɛfɛla ninnu i b'a se ka sɔrɔ kɛlɛ gɛlɛya euh, opportunité tɛ yen ou bien négativité ni fɛn ninnu donc olu bɛ se ka k'i entourage la donc o man kan k'i ka vision dɔw hakili la ni ni opportunité fɛn ninnu tɛ yen ni e bɛ fɛ ne ka kɛ fɛn ye cogo di opportunité tɛ yan fosi yan kɛlɛko ni fɛn ninnu pauvreté ni fɛn ninnu donc mɔgɔ dɔw ça c'est négatif Faut avoir une vision e bɛ se ka bɔ nin kɔnɔna la cogo di ka fɛn sɔrɔ donc e bɛ se e e bɔlen o kɔnɔna la e kɛlen k'i ka objectif aboutir mɔgɔ wɛrɛ bɛ tila k'e ye o donc e fana bɛna e bɛ e bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ bɔ o gɛlɛya kɔnɔna la donc il faut pas être négatif donc i ka vision faut être positif surtout n'i bɛ objectif mun nɔfɛ surtout n'i bɛ yɔrɔ la opportunité n'i bɛ n'i bɛ ko n'i bɛ yɔrɔ kɔnɔ.

donc i mana fɛn fɛn i b'o opposite de ɲini fɛn fɛn ye négatif bɛ i b'a essayer ka k'o positif ye enfin c'est toi qui tu peux changer seulement ta vie i tɛ se ka mɔgɔ dɔ ka vie changer quand tu changes ta vie o kɔnɔna nin de la i bɛ se ka mɔgɔ dɔ ka vie changer positivement un jeune avec une vision ne ressemble jamais à son environnement ni mɔgɔ min taaɲɛ b'a kɔnɔ hali ni a wolola sunguruba so de kɔnɔ il ne sera jamais il ne ressemble jamais à ça surtout une fille donc a kana ɲinɛ o kɔ ton environnement peut te limiter mais ta vision te libère i ka environnement bɛ se k'i euh, vie gɛlɛya i ma mais i ka vision bɛ vie nɔgɔya i ma donc i ka vision i bɛ discipline fara a kan donc n'i mana ye sisan objectif discipline et la vision

donc i wolola yɔrɔ mun i mɔna du mun kɔnɔ non o tɛ o dɔn i bɛ fɛ ka kɛ fɛn mun ye c'est ça qui compte donc euh, kana ɲinɛ o kɔ ala k'i kɛ i ba sago ye ala k'i kɛ i fa sago ye ala k'i kɛ i sigiɲɔgɔnw sago ye ala k'i kɛ i kɔrɔw sago n'i dɔgɔninw sago ye donc o kɔrɔ ye mun n'i kɛra fɛn ye olu bɛɛ bɛna i tɔnɔ dun ne laisse pas ton environnement te voler ton fil kana sɔn parce que i ka environnement man ɲi kana sɔn k'i ka taaɲɛ sonya donc tu es né pour faire des grandes choses c'est seulement c'est toi qui peut faire ce travail là mɔgɔ si de tɛ se ka k'i nɔ la beaucoup de jeunes abandonnent non parce qu'ils sont incapables mais parce qu'ils ont regardé autour d'eux mɔgɔ caman bɛ yen sisan u bɛ décourager u b'u ka u mana u ka alentour lajɛ mɔgɔ minnu bɛ k'u entourager a caman bɛ yen u ma réussir ni fɛn ninnu donc u bɛ décourager mais o man kan o yɛrɛ de kan k'i motiver tu seras le premier donc e e fana bɔ e bɔra o dingɛ kɔnɔ mɔgɔ caman bɛna bɔ i sababu la parce que olu bɛn'i ye comme exemple ils veulent changer il y a beaucoup de gens qui veulent changer mais ils ne voient personne ils ne voient personne changer u tɛ u tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye minnu changera donc i tɛ mɔgɔ wɛrɛ lajɛ dɛ i mana dugalen ta k'a lajɛ i b'i yɛrɛ dɔrɔn de donc ils veulent se discipliner mais u fɛ k'u yɛrɛ kɛ discipliné parce que u bɛ mɔgɔ caman cɛla minnu sont indisciplinés donc u tɛ se ka sira ye donc o de la i ka environnement c'est très important en doucement sans bruit donc i ka environnement bɛ se k'i tiɲɛ dɔɔni dɔɔni dɔɔni donc c'est le tueur de l'objectif La vision te montre ce que les yeux ne voient pas encore. I ka vision bɛ se ka fɛn yira i la mɔgɔ wɛrɛ ɲɛw tɛ se k'a ye e dɔrɔn de ɲɛ b'a ye i bɛ mun nɔfɛ quand tu as une vision tu vois plus loin i ɲɛ bɛ i b'i yɛrɛ ye hɛrɛ kɔnɔna la i b'i yɛrɛ ye indépendance kɔnɔna la i b'i yɛrɛ ye taaɲɛ kɔnɔna la donc hali ni c'est un métaphore i tɛ se ka o ye mais i b'i yɛrɛ ye o de kɔnɔ donc n'i mana o yɛrɛ ye o kɔnɔ o bɛ dusu don i la o bɛ baara o bɛ dusu baara don i la parce que i bɛ fɛ i bɛ fɛ sini i bɛ fɛ ka mun sɔrɔ dans le futur tu penses plus loin tu tu travailles plus loin donc i bɛ baara kɛ pour sini ɲɛsigi i bɛ i bɛ i bɛ i ka i ka i bɛ miiri mun na sini ɲɛsigi. Tu vis pour demain, pas aujourd'hui. Donc, i tɛ bi lajɛ la, i bɛ sini de lajɛ la. Donc, pour que i bɛ fɛn bɛɛ kɛ bi, pour que sini ka ɲɛ. Donc, a bɛ komi ji bɛ don kɔ la, n y'o fɔlɔ video kɔnɔna la dɔɔni dɔɔni. Donc, i bɛ ka ji kɛ i ka kɔ la dɔɔni dɔɔni. Donc, i b'a dɔn ni ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni, a laban kɔ bɛ fa. n'o fara o de ye succès donc euh, tu acceptes mieux le sacrifice donc i bɛ sacrifice ninnu i b'u accepter minnu bɛ ka na minnu bɛ na i ka sira gɛlɛya k'a fɔ ko ayi n'i mana service demander u fɛ kan'olu ye komi i jugu faut continuer awɔ bɛ yɔrɔ dɔ la o ni mɔgɔ kelen ko ayi o o o mɔgɔ kelen ko ayi o dɔrɔn de ye mɔgɔ ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se k'i dɛmɛ i ka sira kan parce qu'elle lui donne un futur si clair

la vision te protège de la vie facile parce que mɔgɔ caman bɛ yen olu hakili la a bɛna nɔgɔya parce que n ye ala deli kɛ ou bien n ye karisa den ou bien n ye nin diplɔmu bɛ n bolo ou bien ɛɛ n mɔna nin du sugu kɔnɔ non ou bien non k'a fɔ ko fɛn gɛlɛyal'i bolo n'i ye dangaden ye o ye kumakɔrɔ de ye tiɲɛkɔrɔ tɛ non donc olu tɛ fɛn a bɛna gɛlɛya an ka f'i ye ça sera difficile la vie facile détruit beaucoup de jeunes parce que mɔgɔ caman bɛ vie facile nin de fɛ fɛn wari fɛn fɛn nana a nɔgɔya la i b'a sɔrɔ a bɛ tiɲɛ joona i t'a minɛ n'i bolo fila ye i mana fɛn fɛn sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔna la o tiɲɛ man di la facilité du plaisir, la facilité du confort, la facilité des mauvaises fréquentations, la facilité de la paresse, la facilité de la distraction, la facilité

un jeune homme avec une vision devient allergique à la facilité ni e mɔgɔ mɔgɔ ni vision fɛn kan i m'a faamuya ni ni nɔgɔya kɛra yɔrɔ min yɔrɔ o kan ka bali la parce que i bɛ mun nɔfɛ nɔgɔya tɛ parce que nɔgɔya bɛ sɔrɔ yɔrɔ min an b'a dɔn distraction plaisir sans souci sans discipline o ka o ka nɔgɔ adamaden bɛɛ ma adamaden bɛɛ bɛ se k'o kɛ

très cher quand il donc ni mana ye minnu bi don vie facile kɔnɔ ni mana la facilité o ka gɛlɛn o parce que u bɛna siri adamadenw na fo ka t'u sa donc e dun t'o e dun t'o fɛ donc facilité coûte cher la facilité coûte cher minnu bɛ da ka sunɔgɔ ni tout ambition t'u la foyi t'u la i b'a sɔrɔ u b'u ka vie bɛɛ kɛ tɔrɔkɔ tɔrɔkɔ la ça coûte cher i muso man kɛnɛ i tɛ se k'a furakɛ den man kɛnɛ i tɛ se k'a furakɛ i tɛ se ka muso furu foyi se t'i ye hali dala dumuni yɛrɛ se t'i ye ça coûte ça coûte plus cher donc la difficulté là i kan k'o kun pour réussir parce que la euh, la la facilité de vie euh, comme jeune, ça coûte cher quand tu es adulte. adulte. Donc c'est le moment. Et que la difficulté discipline les hommes. Cɛ yɛrɛ ni ko ko ni cɛ o cɛ n'i ma sɛgɛn i tɛ kɛ cɛ ye donc kana sɔn kana sɔn kana ban sɛgɛn ma sɛgɛn ka ɲi cɛ ma donc an bɛna mun fɔ sisan i b'u comparer ce que mon environnement me montre i ka environnement bɛ ka jumɛn yir'i la sisan o bɛ ka kɛlɛ de yir'i la opportunité tɛ donc ce que ma vision me montre i bɛ se ka vision na i bɛ se k'i yɛrɛ yɔrɔ min donc e bɛna jumɛn choisir i b'olu de kɛ o exercice kɔnɔna la donc a bɛ se ka kɛ fɛn tan ye a bɛ se ka kɛ fɛn duuru ye a bɛ se ka kɛ fɛn i bi minnu yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛma don i ka vie kɔnɔ bi bi in na i b'olu de sɛbɛn ayiwa an sera livre laban ma o ye chapitre dix ye dix in ye livre yɛrɛ titre de ye si tu marches avec ton objectif tu ne te perdras jamais donc n'i bɛ ni objectif b'i bolo comme a i y'a mɛn cogo min GPS de don donc i tɛ tunun parce que euh, jeune mun bɛ objectif tɛ jeune mun na i b'a sɔrɔ jeune ninnu u disulali ka di donc u bɛ se ka sira bila yɔrɔnin kelen parce que sira tɛ yen ni sira tɛ yen sira bilali ka nɔgɔn critique o bɛ se k'u kɛ ka sira bila ni mɔgɔw mana critique dɔɔnin dɔrɔn u bɛ sira bila donc ni ni but t'i la donc tu vis dans la confusion donc confusion a tunu denmisɛnnin tununen donc o bila terroristes bɛ se k'o sɔrɔ bandiw bɛ se k'o sɔrɔ janakɛlaw bɛ se k'o sɔrɔ o ni ɛɛ sungurubaw bɛ se k'o sɔrɔ kamalenbaw bɛ se k'o sɔrɔ donc olu u bɛ don u bɛ se ka fɛn bɛɛ bɛ se k'u contrôler quoi mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se k'u contrôler parce que sira t'i bolo donc e bɛ i bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka sujet Mais un jeune avec euh, un objectif marche droit. Même lentement, même seul, même blessé, même fatigué, même incompris. Donc, i bɛna taama, hali ni taama ka suma hali n'i bɛ taama la i kelen hali n'i bananen don hali n'i sɛgɛnnen don hali ni mɔgɔ m'i faamuya i bɛ mun nɔfɛ donc tu marches toujours tu avances donc i b'a dɔn fana i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min mɔgɔ wɛrɛ a ma se mɔgɔ donc ton objectif c'est ton GPS d'intérieur donc i yɛrɛ b'a dɔn objectif mun b'i la sisan livre n'o ye ni mɔgɔ minnu sera ka objectif daminɛ ni livre ye donc a bɛ komi GPS de b'i bolo à travers pour ton succès dans la vie tout va essayer de te détourner diɲɛ yɛrɛ y'o de ye diɲɛ sigilen don fɛn lankolon ka ca distraction c'est facile ka a ka nɔgɔn i ka kɛ maa lankolon ye ka ko o ka o ka nɔgɔn ni i ka kɛ maa sɛbɛ ye maa sɛbɛ sa environnement euh, discipline ta vision o fana donc olu olu n'olu saba b'i la i ka succès sɔrɔli ka nɔgɔn an kumana objet objectif kan ou bien but ni ka i ka entourage o n'i ka discipline o n'i ka eh, discipline o ni o ni fana i ka objectif i ka entourage discipline ni vision donc olu olu naani o de bɛ o de bɛ o de bɛ succès di adamaden ma n'i mana olu n'i mana olu fara ɲɔgɔn kan dɛsɛkile o yɛrɛ de ye o la i bɛ tugu la succès kɔ i tɛ ka i tɛ ka ala deli dɔrɔn dɛ i bɛ action fana mener

i fana i ka instabilité émotionnelle parce que mɔgɔw bɛ tulonkɛ kɛ n'o diinɛmɔgɔw yɛrɛ terroristuw minɛ denmisɛnnin ninnu minɛ ne n'o de donc u bɛ fɛn sugu bɛɛ u b'u kun sa don ni maalankolon ɛɛ ɛɛ fɛn ye ɛɛ ɛɛ kafiri fɛnw ye u b'a ni diinɛ ɲagami pour que u ka se ka taa mɔgɔw faga mais si ton objectif est clair ni i yɛrɛ bɛ mun nɔfɛ dans la vie si c'est clair tɛ se ka don kojugu la Donc, ces choses n'auront plus le même pouvoir sur toi. Donc, ni, ni objectif b'i la fɛn lankolon minnu bɛ an kɛrɛfɛ an bɛ se ka don fɛn ko ɲɛ minnu se tɛ sisan i bɛna majanya ka bɔ olu la donc i bɛna kɛ i tɛna kɛ komi denmisɛnnin tɔw parce que i bɛna ko dɔn joona n bɛ ka minnu kalan i ye tan mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'u si bɛɛ kɛ u tɛ nin dɔn u b'u si bɛɛ kɛ taama na

i bɛna fɛnw bila o de bɛna i kɛ maa ɲɛnama ye o de bɛna i bɔ manamana ko la o de bɛna i bɔ o de bɛna siga bɔ i kun o de bɛna confiance d'i ma o de bɛna kɛ i fa n'i ba ye o bɛna i bɔ manamana kow la i fa n'i ba tɛ se k'i bɔ min na parce que i b'i yɛrɛ kan mɛn quand tu sais exactement ce que tu veux tu deviens plus fort n'i b'a dɔn i bɛ mun nɔfɛ tu deviens plus fort tu attires les bonnes opportunités i garijɛgɛw bɛ dayɛlɛ parce que i b'a dɔn i bɛ mun nɔfɛ i ka fɛn bɛɛ bɛ don o don b'o de nɔfɛ tu accélères ta ton évolution tu vas évoluer d'un jeune homme à un, un adulte pas tous les tous les autres adultes un adulte qui a une vision mɔgɔ minnu u b'a fɔ mɔgɔ minnu kun b'u kan da la donc tu élimines les superflus tu ne vis plus pour l'impressionner donc i tɛna i tɛna vie kɛ pour que ka mɔgɔ wɛrɛ

un homme qui construit. Tu, vas devenir un, un, un batteur de ton pays. i tɛna kɛ mɔgɔ ye minnu bɛna i ka dugu i ka dugu sigi a sen tabara kɔrɔ ka ka sarasiw ka sarasiw min ta i bɛna i bɛna kɛ mɔgɔ minnu b'i ka dugu dilan an b'o mɔgɔ caman de nɔfɛ sisan bi bi in na mali la un homme qui avance avec l'intention donc tu as l'intention de devenir quelqu'un de devenir quelqu'un kana sɔn mɔgɔ si de k'i ka sira sumaya Donc, euh, la vie respecte les hommes qui respectent leurs objectifs. Diɲɛ bɛna mɔgɔ bɛ mɔgɔ bonya diɲɛ bɛ mɔgɔ bonya mɔgɔ min bɛ a bɛ objectif min nɔfɛ n'a bɛ k'o bonya donc euh, ne marche plus à hasard donc i t'i ka vie to comme par hasard tu marches avec une vision tu as une vision l'objectif te donne une vision l'objectif

ka mɔgɔ bɔnna u ni na o tɛna fosi dilan i ka maaya la ɛɛ la ka ɛɛ fɛn par hasard tɛ fosi dilan siran tɛ fosi dilan ɛɛ salabaatɔya o tɛ fosi dilan ce qui construit un homme mun bɛ adamaden dilan c'est ton engagement envers lui-même c'est ton engagement o de bɛ n'i dilan ala tɛna jigin ka dugu dugu mɛn mɛlɛkɛ ou bien kira bin tɛna jigin ka n'i ka vie dilan e dɔrɔn

k'an bɛn k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ nin ye nin livuru bannen ye ala k'i ala k'a k'i sagona livuru ye ala ka taaɲɛ o de ka d'an ye an ka denmisɛnninw bɛɛ ni e ni e sera k'i ka objectif abouti mali bɛ taa ɲɛ i tɛ se ka tɔw kɔntɔrɔle dɛ c'est ce que tu peux contrôler seulement c'est toi si toi tu avances le mali va avancer sans doute parce que mɔgɔ dɔw bɛna e lajɛ o de kun don aw ni ce a ka tulomajɔ la